aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chaninso achimwene ndakondwatu ndisaname kuti ndapeza danga lokulemberani kalata ineyo achimwene anga okondeka koma moyo si wabwinobwino basi ukamba za ife abale anu kuno kwanu ku nyasalanda ayi ndithu tikusuntha amwene sikudandaula kwenikweni inde moyo uwu ndiye ukulimba osati sewero komabe tikuyamika kumwamba chifukwa cha chifundo chake chosatha kukumacha komanso kukumada masiku tikumapita basi mwapaderadera mundilole kuti ndiyamikirenso omwe aja a kwezy buses kamba kondigulira sosetamu pa tsiku la lero basi zotsogola kwambiri basi zimene kwathu konse kuno anthu akukwera amwene makono ka ukamba za basi anthutu amadziwa kuti simungakambenso za basi ina koma mukukamba za kwezy basi yoyenda bwino ya dongosolo maulendo apakati pa blantyre lilongwe mzuzu komanso mangochi basitu anthu amakwera kwezy basi wina sadzakunamizeni munthune ndimafotokoza kuti moyo wathu kuno ukulimba Zinthube pena pake sizikuyenda achimwene, zimadzioneka kuti kwathu kuno kachikhalidwe kodzikundikira ndi kamene katipweteketsa achimwene. Zinthu zina zake zidayima kwathu kuno, osati chifukwa choti zativutadi zenizeni ayi ndithu, koma kudzikundikira, ndionekeko ineyo ndekha basi. Ndimakamba achimwene kwathu kuno kuti ndalama za misonkho zimene zimatololedwa mwathu momwe muno, zikadakhala kuti timazigwiritsa bwinobwino ntchito, kuonetsetsa kuti pasapezeke otalikitsa manja, aa amwene aha yayi bwezi zina zake zikumatheka tokhatokha koma tsoka ndilo ndalama za misonkho imene tikumawasenda anthu chikopa ali moyo zomwezo ndi zimene tikumatapanso anthu ochepa okha kumapindula achimwene kumalolera kuti chabwino anthu adzibwerera ku chipatala kuti kulibe panadolo ifeyo tanyamula titayika mthumba ndalama zoyenera kugwiritsa ntchito pogulira panadoloyo Kwathu kuno achimwene ndinati phee kumalingalira. Ndimadzifunsa kuti koma n'chifukwa chani tikuvutikabe? N'chifukwa chani ngongole zathu ngati dziko zafika pa mulingo wosautsa kwambiri? Koma tili ndi ndondomeko ina iliyonse yofuna kuti tidzivuwulire mu ngongole zimenezo? Amwene, anthu akamanena kuti ayi panopatu obwande zikuoneka kuti ngongole zanu zikuthamangira tsopano m'ma m'mateni thililiyoni umu, ndikumagwidwa mantha kwabasi. ndikumadzifunsa kuti koma ndiye kuti tikumatani nazo ngongolezo kusauka chisaukireni icho koma ngongole ndiye ee kholophethe amwene kwa nthawi ndithu mabwasa lathu kumtundaku akhala akumakamba kuti tikufuna tione kuti ngongole zathu ziyenda bwanji mwina tichepetseko koma kuchepetsa sizikuthekanso ayi anatenga ngongole m'malo mwathu anatenga liti nchifukwa chani koma tidalekerera mpakana zinthu kuti zifike pomwe zafikapa Nyumba yathu ya malamulo akamavomereza ngongole samaona koma kuti tafikapa chithunzithunzi chikuoneka chotere? Tapanganji zotere akuluakulu? Kudzikonda sikwabwino koma tili ndi atsogoleri amene amangoganiza za lero basi. Lero tikongole, tidye basi. Zamawa zioneka mawa lomwelo. Zimenezi ndi zimene zakhala zikutipweteketsa achimwene. Tikulephera kupita chitsogolo chifukwa cha zimenezi. Ndayamba tsopano kumaona kuti kwathu kuno takhala tikumayenda ngati mileme. kumatenga ngongole zodzabweza m'zilumika makumi awiri ndi mphambu zisanu zikubwerazi 25 akangotero anthu andale ndiye amakhala onyadira kwabasi 25 years ah, sindzakhalako ine adzaziona okha amene adzakhalekowo tibwerekeni iwo ife ndalamazo tizitenge zomvetsa chisoni timabwereka ndalama za nkhaninkhani achimwene mbuyomo kukapangira zitukuko za mbofyombofyo zitukuko zimene sizingatibweretsere ndalama zimene zikhoza kutithandiza kumabweza ngongole ijayi pepanitu achimwene mutikhululukirabe pena pake ubwantasafe mmadziwa kumudzi kuno timadzaonabe moperewera zinthu choncho komabe tikumachita chidwi makosana amene adatenga ngongole m'malo mwathu ankati adzabweza bwanji munthu utenga ngongole wagulira chingamu maganizowo ndiye nkumati no ngongole iyi ibwezedwa bwanji kutenga ngongole m'malo momangira fakitale yoti tidzipanga fetereza tokha ngati anzathu a pa Zedi pompa apa alimi adzipeza zipangizo za ulimi mosavuta mwathu mommuno tisamagwiritsanso ntchito ndalama zakunja kugula fetereza kunja ife kukatenga ngongole kumangira sitediyamu tidzikavinamo mbotosha inde ndiyofunika sitediyamu ndiye tinkati koma ndalama zobwerekazo ndiye tidzabweza bwanji panopa amwene tikumavutika koma pena pake maganizidwenso athu tikuyenera kusintha amwene kuvomereza kuti inde zoona izi zimafunika ndithu kuchitika koma pakadali pano ndilibe kuthekera kuti ndikhoza kuchitira izi ndiye ndizitolere kaye zinazi ndidzachitabe tokha mtsogolomo ndi ndalama zathu titazitolera kaye Mmene chinthuchi chikuyendera achimwene, ine tsiku lina lake sindidzakhala wodabwitsika kuwaona ena ake matchangalawiche a maso ngati mabo atabwera kudzanena kuti basi tatenga chinthuchi, mukulephera kutipatsa ndalama zathu. Ndithu kupanda kusamala dziko lathuli adzatenga akatapira amene tikumawayamba dala awa. kufunitsitsa kuti anthu adzitombera m'manja kuti ee anthuwa ngachitukuko awa koma ndalama zake tikumabwereka ndi cholinga choti ii kaya amene adzakhaleko dzaka 25 dzikubwerazo adzaona kuti adzabweza nchiyani panopa tiyeni tidzingomwaza zitukuko zili zonsezo zioneka mtsogolomo koma ndikudzikonda kwakukula achimwene kungoganiza za lero basi osaganizira za mibado ikubwerayo nkhasako, tikanakongola ndalama kukonzanso ntchito ngati zamagetsi ndi cholinga choti pamawa anthu athe kuchita bizinesi mosavuta dziko lathu ndikutukuka koma kumakongola ndalama kuti ayi timafuna timangire maujeni aujeni mundikongoze ndalama timafuna timangire ma, ma, ma toilet ma toilet koma akuluakulu maganizidwe a mtundu wanji amenewa kukongola ndalama kuti tigule chimanga tikagawe kwa anthu ovutika pasapezeke wina wakufa ndi njala koma chimangacho chikatha ndiye azitani ah basi ndiye kuti mwina make tidzapezanso pena pake tidzakongolanso tidzagulanso china umphawi umene tili nawo achimwene ife kumudzi kuno timadziona ngati tidachita kuuyamba dala dala amwene zina zimene tikulimba nazo panopa ndi zofuna ndiye anzathu akhungu lofiira awa simene akondwerera akamva kuti tikufuna ngongole ndiye ngongole zakenso amakondwa azitibwereka zoti tidzidya osati zoti ife tituluke mu umphawi ukapolo amanena kuti adausiya koma ukapolo amadzaubweretsanso mu njira ina amwene njira yake ndi imeneyi ya ngongole tidzipitabe kwa iwo kukagogodabe kukapempha ngongole iwo ndiye kumtima mbee amvekere Anyasa awa sangathe kuchita kalikonse opanda ife akapolo athu amenewa nkhani zimene takhala tikumati ndi thandizo lathu lochokera kwa anzathu akunja akhungu la pyu zakhalanso zili njira zotigwirirabe ukapolo nanjinanji akapezanso anthu adyera kwambiri mkatimo okonda kuphangira zinthu ndiye ee e e e e amamva kukoma kwabasi amadziwa kuti a basi awa tiwagwirabe ukapolo basi palibenso zoti angathawe ayi malo motithandiza timange zipatala zabwino anthu akavutika ndi mavuto osiyanasiyana asamachite kupita kunja kutali kuononga ndalama za kunja forex ayi ndithu amapangira dala tidzingoyimba nyimbo ikhale nyimbo koma zikatisokonekera tidzipitabe kunja tidzilipirabe ndalama yawo yakunja chonde tithandizeni tikulephera kupuma chifukwa tilibe ndalama yanu yakunjayo tili ndi zizude zathuzi chonde mabwana tithandizeni zimenezo zimene amakonda anzathu akhungu la pyu ine ndisaname ndayamba kutopa kumudzi kuno pena ndikamaziona zinthuzi ndikumalusa kwambiri ndikumadzifunsa kuti koma inu anthu muli kutauniko simukuziona zinthuzi moti mukudabwa kuti chuma chathu chasokonekera tinene kuti simumadziwa kuti machitidwe awawa awa akhoza kudzasokoneza chuma chathu kamtima komangokongolakongola ndi cholinga chongodya basi moti simumadziwa kuti mudzafika apa mwafika apa ndakwiya nazo kwabasi inde ngongole zina zimakhala zabwino zoona koma pena atsogoleri athu atengerapo mwayi kukakongola ndalama ndi kugwiritsa ntchito zinthu zombwambwana kwabasi kumadzilimbitsa mtima ndi kanyimbo kaja kuti achimwene musaope ngongole mukaopa mudzagona ndi njala mukaona anzanu awo kazingakazinga zonse amachita zokongola zimenezi ndi zimene zimayenda m'mitu mwathu tikongole tidzikazingakazinga zimenezi ndi zimenenso zimayenda m'mitu ya atsogoleri athu tikongole tidzikazingakazinga lero manja ali m'khosi ngongole zafika pa nkhosi tikulephera kupuma Ah, kulephera kupuma life mbale wanga life ni nchoncho long live abwande ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuvuta kunyasalande sungamvetse